a shuí acu ar an gcruatan agus an deacracht a bhaineann le craobh AIB Uladh a bhuachaint aghaidh ar a chéile sa chluiche ceannais ag an deireadh seachtaine. Cill Chua, foireann go raibh sé chluiche ceannais sroichte acu ó 2012 ach nach raibh ach dhá cheann acu sin buaite acu, agus An Both, foireann go raibh ré órga acu sna seachtóidí is ochtóidí ach go raibh trí chluiche ceannais caillte acu ó 2015. Cioca foireann a thiocfas slán i mbliana? Bhí Brian Tyers agus Mark Harte in Ard Mhaca don chluiche cinniúnach seo.
Fachtar ar ais anso chuige. Go mbuailtear Nicky Sherlock, botún láimhseála má tá, agus bhail, tréimhse fada inniu mo scoile ach gan faic dá bharr acu agus Kieran Hughes ar chuma traenach lár na páirce suas i ngiorracht 40 méadar anois den gcúl. Tá deis anso duine dos na Maguires a scaoileadh fé. Tá an slua thall breá sásta leis sin ar an bhreithiúnas é. Ach siad san na deiseanna a bhí ag teastáil uathu agus a chaithfear a chlárú. Ardaithe isteach aige, tá an slua réasúnta ciúin ach anois féadfaidh siad an liú a chlos nó dhá phointe. Sea, an-scór ón chinnire is a feictear ansin, Rory Beggan. Bhuel, teastaíonn cruas agus taithí ag an leibhéal seo ach níl aon teorainn le hóige chomh maith agus arís sé Mac Phillips atá ag dul siar chun Beggan a scaoileadh chun cinn. Tógtha anseo anois ag Mattie Maguire ach ag é tá an cosantóir sleamhnaithe tá sé sin ealaíonta mar scór ag Maguire. Tiernan Fettes a bhí ainmnithe le tosnú sa chúinne sa líne lánchúil. B'fhéidir go bhficfear fós é. Anois mar sin, deis anseo, an ceann san ag Johnson tá Beggan ag teacht amach agus tá gá le teangabháil Darragh Murray fé bhrú chomh maith. Beggan ag teitheadh siar Eugene Brannigan anois agus sin sárscór i gcoinne na gaoithe. Sea dhá neomat go leith le dul, ceann amháin faighte aige agus chuirfeadh seo cló difriúil ar chlár na scór ach tá sé sin ar nós cuma liom ag Rory Beggan. a cuireadh ar athló nó ar ceal pé léamh a thugann tú air i gcoinne an Droichid Nua. Ryan O'Toole agus Ryan McEvoy, lánchúlaithe den scoth agus tá O'Toole ag luí isteach ábhar mór millteach misnigh an pointe san don mBoth. An Bhoth anois réasúnta sásta. Isteach le Hughes an díreach teacht trasna sin lena chiotóig agus tá ealaíon ag baint lena leithéid de scór. Tá sin sár scór ar fad. Mar a fheiceann muid arís é, ligeann sé air go bhfuil sé ag dul an pas láimhe a thabhairt ansin. Ach caithfidh siad níos mó scóranna a aimsiú, tá an bhearna go fóill ar chúig phointe. Momentum giota leo ag an am seo sa chluiche ach arís caithfidh siad an liathróid a athchúrsáil go dtí go bhfuil an fear ceart san áit ceart chun an deis ceart a ghlacadh. Deich gcinn de chraobhacha le trí bliana déag ag an mBoth. Trí cinn déag le ceithre bliana déag ag Cill Chua, siad so piardaí móra na gclub sna contaetha san agus tá pointe eile faighte ag Cill Chua, Aaron Morgan. An féidir leo scór a chruthú? Conor McCarthy, fear maith chuige sin. agus beidh Cill Chua cúramach gan cic saor a ghéilleadh. Ara, a leithéid de scór ag Kieran Hughes, is fiú an t-airgead isteach sin. Á scór an lae arís, nuair a fheiceann tú arís é, Conor McCarthy a chruthaigh ach fan go bhfeicfidh tú an críoch sin le himeall na bróige. agus ní chuirfidh siad deis i bhfad má dhéanann siad an eochair é. Anois Martin isteach i lár slí agus tá seans buailte isteach agus a bhfuil pointe faighte ag an ionadaí, Seán Óg Mac Cosgair, iata go ceann aige. Tá muid díreach taobh thiar de seo, a Bhriain, beidh radharc den scoith againn anseo. Má tá sé in ann seo a aimsiú, achan seans go bhfuil an corn ag gabháil 'na bhaile leis. Bhuel, má bhí dhá nóiméad, Ag deireadh an chéad leatha, shamhlófá go mbeadh trí cinn ar a laghad, b'fhéidir. Anois, Beggan, an ceann seo, tomhaiste aige go foirfe ar fad! Tá sin scór iontach ar fad, bhí sé tomhaiste go foirfe aige. Shocraigh sé síos agus chic sé tríd an liathróid le cumhacht agus le cruinneas.
bliain an chéid do Chill Chua agus tá deis aige an dá phointe a ghabháilt anseo, rud a dh'fhágfadh an bhearna is lú eatarthu. Seo é an cic, a Bhriain.
Má théann sé ar strae, is dóigh liom féin go bhfuil an cluiche thart, ach má théann sé thar an trasnán, is cinnte go mbeidh ar a laghad cic amháin, cic amach amháin eile sa chluiche.
Seo brú. Ní haon nath leis brú, sin ardcheann laistigh lasmuigh den stua anois. Siar anso agus bhuel, tá sé ag rá gur caitheadh é Barra McEvoy. Cad as atá an t-am ag teacht? Tá chúig nóiméad caite isteach le Ryan McEvoy, McCarville, chaith sé a bheith cáiréiseach. Trasna chugainn ar thug sé an cinneadh ceart dá dhein go deimhin agus Callum Rodgers ar bhuille na huaire leis an scór a chothramaíonn. Agus bhí na fir ionaid ar fad ón Bhoth ar an taobhlíne ar tí pléascadh isteach a Bhriain ach ní thig leat níos mó a rá na sin fá Chill Chua. Fear sa bhréis ag an Bhoth. An scór iontach sin ón gcúlbaire agus ansin le soicindí le dhul, comhscór agus a leithéid de chríoch ansin.
Agus an seans seo anois chun bearna dhá phointe a chur eatarthu ar an líne cúig mhéadar is daichead. An cruinneas an cheist. Ní bheidh aon fhadhb le fad. arís. Ard isteach, tá sé fhéinig sásta agus ealaíontóir agus máistir i mbun a cheirde. Hughes anois chomh fada lena pháirtí sna cúlaithe Donncha Connolly. Anois tá Cill Chua arís ag ceartú ach tá bearna fágtha idir Shane Carey, isteach go dtí Conor McCarthy agus an taithí atá ag an bhfear seo agus tá an cinneadh ceart déanta agus pointe fachta. Kieran Hughes. Rory Beggan. ad iarraidh é a dh'fháil tar n-ais b'fhéidir, ach sé Conor McCarthy a gheibheann agus tá sí seolta isteach aige agus tá dhá phointe fachta aige Conor McCarthy. Á sin scór mór ó McCarthy. Bhí riail an bhuntáiste in imirt an uair sin ag Seán Hurson. Bhí fhios aige go raibh cead aige dul sa tseans. agus tomhaiste go foirfe ansin, scór inspioráideach eile, mar a théann uimhir a seacht Callum Rogers i leabhar Seán Hurson.
Isteach i lár slí anseo, Jack Devlin. Falla láidir tógtha ag an mBoth. Anois mar sin, fachta arís anso aige Cill Chua agus aige Seán Óg Mac Cosgair, dhá phointe mura miste leat é. Á, sin scór inspioráideach. Bhí siad ag bogadh ó thaobh go taobh, an-fhoighneach ar fad agus ansin nuair a thagann sé isteach sa lár, bhuel, d'oscail sé na guaillí suas ansin agus thiomáin sé an liathróid go cumhachtach thar an trasnán.
Tá sé inniúil ar é seo a dh'fháil ceart go leor ach nuair a fhanann tú déanach in am breise agus craobh mhór le buachtaint, níl sé fuirist! Ní haon nath fén spéir le Rory Beggan é sin ach ní haon mhaitheas a bheith ag cuimhneamh ar na pointí cúl atá ag teastáil isteach anseo i lár slí. An raibh calaois ansan? Damien McCarville nó ar a chaptaen? na Botha agus cic saor amach Shane Carey ar a fhad agus ar a leithead Darren Hughes, an mórchluiche imeartha aige siúd agus ag a dheartháir agus ag Carey agus a bhfuil siad ar thairseach na staire agus ar tí parthas na peile a bhaint amach anseo ó thuaidh.

Ní hé mar leis brú, sin ard cheann. Agus tá dhá phointe faighte ag an Conor McCarthy.
Labhraíomar faoi cé chomh deacair is a bheadh sé agus go rabhamar réidh don deacracht sin agus gurb in an fáth go rabhamar ag traenáil. So gur luíomar ar an taithí sin go mór mór in am breise.

le fear mar seo agus an ceannaireacht a léiríonn sé agus just cé chomh humhal is atá sé. Craobh Uladh bainte amach ag an mBoth.